Renouveau Télé lajɛbaaw aw bisimila sente kibaru ale kan k'a fɔ a ye k'aw k'aw danse min ye bi sente kibaruw kɔnɔ kunkanko kibaruya ye nin jɔkun kɔnɔ sente kɔnɔna na kunnafoniyaw ni kibaruyaw caman bɛ yen daw donna minnu na hakililajiginna min bɛ tali kɛ alamisadon kalo tile tan ani seegin marisikalo san ba fila ani mugan ani kelen maa minnu ni olu ye sente tɔnden dɔw ye olu tun ye wele bila minisiri naani bonyako ma minisiri min ni ale ɲɛsinnen don an ka jamana a iziniko a n'a jagoko o kunkanko kibara ɲɛnabɔli o ma fo ka se minisiri min ɲɛsinnen don sigikafɔ u bɛ se ka sinsin cogo min na ministre de la réconciliation nationale ani Minisiri wɛrɛ min ni ale ɲɛsinnen don an ka jamana i k'a dɔn jamana kɔnɔdenw ani u bolola hɛrɛw lakana ni kunkanko kibara ɲɛnabɔli o ma fo ka se minisiri min ni ale fana ɲɛsinnen don mara ani mara cɛmabɔli kunkanko kibara ɲɛnabɔli ni o ye minisiri min ɲɛsinnen don administration territoriale la i k'a dɔn o kunkanko kibara o ma min ye alamisadon baara kunfɔlɔw nundon kɔnɔna na wele tun bila bɛ ninnu ma i k'a dɔn hakilila jiginna ka bɛn ni gouvernement ka baara min n'olu kɛlen don ka i k'a dɔn taama dɔ ta k'u kunsin Mopti jamana o kan minisiri ɲɛmaa ye bataki sɛbɛn ni ka hakɛto ɲini kɛ min ye sente maaw olu fɛ k'a fɔ baara ninnu n'o bɛ tali kɛ u ka taama in na minisiri kofɔlen ninnu olu kɔni ye bisimila minɛ Mopti o kuma na i k'a dɔn o hakilila jigin min bɛ tali kɛ ɲininkaliw olu jaabi a n'a kunkanko kibaruya o bilara don n'a nataw la o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la min bɛ tali kɛ projet de loi u da donna o la projet de loi caman bɛ yen u ye fɛsɛfɛsɛliw ni i k'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn bilasiraw caman kɛ juma bi i k'a dɔn min ni a bɛ fɔ ma ko loi de finance gafeba min ni ale b'an ka jamana i k'a dɔn san yɛrɛ musaka kunkanko kibaruya ni ka o ɲɛfɔ da bɛ o la bi o kɔrɔfɔw olu ninnu donna ka ban walasa ka nin kibaruyaw bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ walawalaliw caman bɛna kɛ aw ye sente kibaru kɔnɔna na hakililajiginna sente kibaru ka don maa welelen ye Général Minkoro Kane ani a ka dankan n'o ye honorable Fuseni Watara ye hakililajiginna olu bɛ kulu kɔnɔna na ko ma ko commission de la défense sécurité ani protection civile o jɔyɔrɔ ye min ye ani commission yɛrɛ a sigikun ye min ye da bɛ don nin bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ ye k'aw k'aw bisimila sente kibaru ale kɛnɛ kan nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn tɛmɛna sente maa ɲɛmaa Maliki Jaw bisimilala sente tɔnden tɔw fɛ ani gouvernement de la transition ministre minnu n'olu fana tun bɛ nin ɲɔgɔn ye ale kɛnɛ kan yanni baaraw n'u ka don cnt maa ɲɛma ni o ye maliki jaw ye a ye hakililajigin kɛ k'a yira k'a fɔ an ka jamana bɛ sangabonda la o sangabonda tile saba hukumu kɔnɔna na a y'a ɲini cnt mɔɔw fɛ u ka wuli ni ka taasibila kɛ ka ɲɛsin an ka wolomasiri taba minnu ni olu tora nin waati laban in na jamana yɛrɛ ale lakanani baaraw olu kɔnɔna na gouvernement de la transition minisiri dɔw welelen tun don cnt tɔnden dɔw fɛ ka na ɲininkali tɛgo u la u ka baarakɛtaw olu hukumu kɔnɔna na ani sariyakisɛ dɔw fana da bɛna don olu la ka walawala caman kɛ gouvernement minisiri maa naani olu bɛɛ lajɛlen kun welelen don minisiri min ɲɛsinnen don an ka izinikow jagow ani min bɛ tali kɛ baaraw bɛ se ka sinsin cogo min na ale kun welelen don tɔnden maa fɛ ni o ye madamu dina dolo ye minisiri min ni ale fana kun ɲɛsinnen don min bɛ tali kɛ cɛbɛn ni kanbɛn n'o ye ministre de la réconciliation nationale fo ka se minisiri min fana ɲɛsinnen don an ka jamana kɛrɛnkɛrɛnnen na jamanadenw u bolola hɛrɛ ani jamanadenw ka lakana bɛ se ka lasinsin cogo min na o minisiri fila olu fana kun welelen don huseni sayiya ale fɛ minisiri min ɲɛsinnen don mara cɛmabɔli o kunkanko kibaruya ɲɛnabɔli ma ministre de l'administration territoriale cnt tɔnden min n'u k'a ma ko umaru jara ale fana tun kɛlen kun don ka wele bila nin minisiri kofɔlen ale ma nka nin minisiri ninnu ma sɔrɔ ni ka na i k'a dɔn k'a fɔ nin wele ninnu jaabi o dalilu o fana dira premier minisiri n'o ye mukutari wan na ani k'a dɔn k'a fɔ gouvernement mɔɔw tɔw tɔgɔ la u ye hakɛto ɲini kɛ k'a yira k'a fɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban nin baara minnu ni olu bolodalen don an ka jamana marayɔrɔ duurunan kɔnɔna na n'a bɛ mɔptikaw olu fɛ yen kofɔ taama kun kɛlen don ni ka ɲɛsin yen ma o kama nin minisiri kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ sen bɛ kɛrɛkɛ la o de y'a to bataki kɔnɔ kunkanko kibaruya yirala k'a ɲini cnt tɔndenw fɛ ka hakɛto ɲini kɛ u fɛ k'a fɔ waati wɛrɛ min bɛ tali kɛ minisiri minnu n'olu kun welelen don cnt tɔndenw fɛ i k'a dɔn mɔti taama o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen k'u na na ni ka na u ka ɲininkaliw k'olu walawala ni ka jaabiw ka o di sariyakisɛ min ni da donna o la o bɛ tali kɛ sariyakisɛ la min tun bɛ i k'a dɔn k'a fɔ a bɔra minisiriso min yɔrɔ o ye minisiri min ni ale ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka dugu jukɔrɔ nafolo fo ka se kuran ani ji o kunkanko kibaruya ɲɛnabɔli o minisiriso mɔɔw u yɔrɔ sariyakisɛ kɔnɔ kunkanko kibaruya ka laɲini ye mun ye u y'a yira k'a fɔ u bɛ a ɲini cnt k'a dɔn k'a fɔ a tɔndenw fɛ u ka yamaruya ni k'a dɔn k'a fɔ u ka sɔn ka o b'u di u ma walasa baara dɔw ka boloda baara min ni a bɛ boli walasa ka ninkura fiyɛ an ka jamana énergie du mali n'o b'a fɔ ma ko edmsa a yirala k'a fɔ fɛɛrɛw de bɛna sigi senkan walasa kuran min ni a bi bɔ i k'a dɔn k'a fɔ kuransoba yɛrɛ la o bɛ taa ni taa sira minnu ye n'o ye nɛgɛsira minnu ye n k'a fɔ nɛgɛjuru minnu ni olu bɛ taa ni i k'a dɔn k'a fɔ takisɛ in ye olu nɛgɛjuru dɔw a yirala k'a fɔ olu dɔw kɔrɔla wa o tuma na fɛɛrɛ bɛna ɲini walasa ninkura bɛ se ka fiyɛ o baara la ani ka nɛgɛjuru kuraw olu ni ka dɔ fara u fana kan o sariyakisɛ cnt tɔndenw ye sɛgɛsɛgɛliw ni k'a dɔn k'a fɔ ɲininiw kɛ baaraw bɛɛ lajɛlen faamunen kɔ u kɔni ɲin sɔnna ni k'u ka ha yamaruya ka o di minisiriso min ɲɛsinnen don i k'a dɔn k'a fɔ dugujukɔrɔ nafolo kuranko fo ka se jiko o ɲɛnabɔli o kunkanko kibaruya u ma sariyakisɛ wɛrɛ min n'i k'a dɔn k'a fɔ da donn'o la nin kɛnɛ kan alamisadon kalo tile tan ani seegin mars kalo san ba fila ani mugan ni kelen o fana ye sariyakisɛ ye min ni i k'a dɔn k'a fɔ a bɔra minisiriso min yɔrɔ o ye min ɲɛsinnen don an ka jamana sɛnɛko bagan mara mɔni o bɛ se ka don ba la cogo min na k'a tɛgɛ to minisiriso fana bolo min ɲɛsinnen don an ka jamana musakako kunkanko kibaruya ɲɛnabɔli o la mali ni banki minnu n'u k'a ma ko banki islamique u ka tɛgɛdi ɲɔgɔn bolo kɔnɔna na olu ye a yira k'a fɔ u bɛ fɛɛrɛ ni dabali ta ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin gɔvɛrɛnɛman ma walasa sefa wari sigiyɔrɔma miliyari kɔnɔntɔn bonyanko ni ka i k'a dɔn o di gɔvɛrɛnɛman ma o bɛ se ka o don balo ani bagan balo la cogo min na walasa ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin jamanadenw olu ma nin sariyakisɛ in kɔnɔ kunkanko kibaruya sɛbɛkɔrɔ cayara kosɛbɛ baw wasaden dɔw fɔcogo wɛrɛ la cnt tɔnden dɔw olu tun ma faamuba sɔrɔ a la o de y'a to u ye ɲinini kɛ ka faamuya kɛ yala nin miliyari kɔnɔntɔn min n'a bɛna don nin baara in na kɛrɛnkɛrɛnna ka balo san a bɛ kɛ sababu ye ka ninkura fiyɛ kulu la kulu walima cakɛda la an ko ma ko opam o baara kɔnɔna na u ye ɲininiw caman kɛ ka ɲininkali caman kɛ minisiri la min ɲɛsinnen don hakililajigin na an ka dugujukɔrɔ nafolo ani kuranko fo ka se k'a dɔn k'a fɔ jiko ɲɛnabɔli ma ale min tun bɛ ka a tɔɲɔgɔn minisiri min ɲɛsinnen don sɛnɛ ni baganmara ne ka o nɔrɔbila maa bi wolonfila ni kɔnɔntɔn olu bɛɛ lajɛlen sɔnna k'a fɔ sariyakisɛ in ka baara maa tan ani saba olu kɔni ye bangari bolodabaw olu ko ko olu ma kɛ maa wasalen ye nin ko in na kumaw kɔnɔna la e, wariko dɔ fɛnɛ kun b'a la mun b'a to Ee an ka minisiririso mun ka baara bɛnnen bɛ sɛnɛko ni bagan mara ni mɔniko ko ɲɛnabɔli ma o kɔnɔna la sɛbɛn kisɛ dɔ tun bɛ yen bi mun ye ka miliyari kɔnɔntɔn ɲɔgɔnna ɲini k'o bila an ka jiginɛsoba ka bolo kan walasa o ka se ka malo ani aliment bétail san ka bila ka mara walasa ni gɛlɛya nana olu ka se k'a labɔ walasa an ka o balofɛn ninnu balo sɔngɔ kana yɛlɛ a kuma cayara kosɛbɛ k'a sababu kɛ a kun ma faamuya a tun ma faamuya sabula a bɛ mɔgɔ ninnu ɲɛna parce que nin ye an ye a ɲini ko bɛɛ tɛ se ka kɛ ka taga banki la ka juru ta donc mali ka laɲini dɔ kɛra jumɛn ye ka taga silamɛ banki baara ɲɔgɔnw an taara olu fana ɲini n'a bɛ fɔ o ma ko banque islamique k'a ɲini olu fɛ olu ka se ka nin bila an ka disposition na k'a lajɛ yala ninnu de ka ka baara kɛ ni ninnu ye o de da ka d'an na wa ka baara kɛ ni banque classique ninnu ye o de da ka d'an na an yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko ni an ye baara kɛ ninnu fɛ o da ka d'an na parce que ninnu ta ye mun ye intérêt t'olu ta la olu b'a fɔ de an bɛ balo bila i bɛ balo i bɛ fɛ ka balo san mɔgɔ min bolo n'i bɛ fɛ k'a san maliyɛnw bolo i bɛ fɛ k'a san yɔrɔ o yɔrɔ i b'a fɔ an ye an b'a san k'a d'i ma n'i y'a feere i b'an ka wari segin ka d'anw ma an mana tɔnɔ min sɔrɔ an bɛ jɛ ka tɔnɔ in tila bon an y'o de ɲɛfɔ a faamuna ni ala sɔnna an ni cnt an bolo de bɛ ɲɔgɔn bolo parce que an kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais o fana b'u ka baara de la parce que olu ka baara ye jumɛn ye k'a jira k'a fɔ ko sariya minnu bɛ na olu fɛ yala ni sariya ninnu talen don jamana ka ɲɛtaga kama wa an y'o de ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye an yɛrɛ y'a ye k'a fɔ jamana ka bɔ bɛ nin de la surtout sunkalo min setɔ filɛ nin ye ko bɛɛ tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko ka impôt eh, bin mɔgɔw ka fɛnw importer an ka ko dɔw kɛ k'a jateminɛ k'a fɔ an ka jiginɛsoba bɛ yan non a k'a ka jiginɛsoya rôle jouer nin sɛbɛnkisɛ in tali kɔni ne nisɔndiyara bi kuranko min ni o kun bɛ tali kɛ sariyakisɛ wɛrɛ la min bɛ kɛ sababu ye ka kuran ni ka nin kura fiyɛ a baaraw la lamini seyidu tarawele ye ɲɛfɔli kɛ bi an tun nana eh, cnt la pour que ka eh, sariyakisɛ min tun b'an bolo o tun ye o bɛ edm de concerner halisa an y'a fɔ cogoya min na an ka baara bɛnnen bɛ tɛ foyi ma bi ka kow sigi sen kan mun b'a to malidenw bɛ se ka lafiya kuranko la cogoya min na o laɲini in kɔnɔla la an y'a jateminɛ k'a fɔ ko eh, hali ni an ye énergie sɔrɔ n'an sera ka énergie produit ka kuran produit k'a fɔ k'an b'a di maliyɛnw ma nɛgɛjuru sira minnu bɛ kuran na bɔ a dilanyɔrɔ la ka se maliyɛnw ma o nɛgɛjuru sira ninnu u capacité ka dɔgɔn mais u kɔrɔlen fɛnɛ don Donc o hukumu kɔnɔna la an ye financement dɔ ɲini agence française de développement fɛ u sɔnna k'a di an ma an tun nana o de ratification na o yamaruya laban ɲinini na an ka CNT mɔgɔw fɛ u k'o d'an ma walasa an ka se ka baara in kɛ baara min b'a to bamakɔ n'a lamini bɛɛ bɛ ka kuranko u b'a sɔrɔ ni u bɛ caman bɛ se ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ wa caman ka bɔ kurantigɛba la o de baara ka teli a man teli parce que baara ninnu mana daminɛ Aw yɛrɛ b'a dɔn a bɛ fɔ ninnu de ma ko grands travaux u mana daminɛ u dɔgɔyalen ye san kelen ni kalo wɔɔrɔ ye ou bien san fila ou bien san saba bon an kɔni m'an jija a kana san saba sɔrɔ nin baara in ka se ka kɛ san fila kɔnɔla la o y'an ka laɲini ye walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya cogoya min na mais an y'a fɔ cogoya min na an ka gouvernement de transition in an bɛ ko baara fila de la baara fɔlɔ ye jumɛn ye baara fɔlɔ ye de k'a fɔ ko an t'an ka baara bɛɛ bɛn k'a fɔ ko gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ an b'a ɲini ka fura teliman sɔrɔ olu la min bɛ bilatɛmɛ bilatɛmɛ fura an ka laɲini t'o ye an ka laɲini ye ka bilatɛmɛ fura kɛ o de solution d'urgence ye mais ka sini ɲɛsigi fɛnɛ préparer donc nin baara in o bɛ sini ɲɛsigi kɔnɔla la mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'an ma dabali tigɛ k'a fɔ mun b'a to kurantigɛ ninnu ka dɔgɔya ɲinan ta in kɔnɔna la an y'o fɛnɛ dabali tigɛ n'o ye solution d'urgence an ye groupe électrogène dɔw eh, ɲini k'olu installer Bamako fanw fɛ walasa n'an ka nɛgɛjuru sira ninnu tigɛra an ka se ka courant di population ma directement cogoya min na mun b'a to dɔ bɛ bɔ courant tigɛ la donc an bɛ ka ɲinan funteni préparer cogoya min na an ka laɲini ye san wɛrɛ ni funteni sera hali mɔgɔw kana dɔn yɛrɛ k'a fɔ ko funteni sera sariyakisɛ caman wɛrɛ bɛɛ lajɛlen fana fɛsɛfɛsɛra nin don in kama min bɛ tali kɛ sariyakisɛw la minnu bɔra minisiriso min ɲɛsinnen don kunnafonidi ani kunnafonidi fɛɛrɛ kura minnu bɛ yen olu kunkanko kibaruya ɲɛnabɔli walasa ka ja ɲumanw k'olu sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni degun ye min bɛ tali kɛ o sariyakisɛw la o kɔrɔfɔ sɛbɛkɔrɔ ɲɛfɔra kosɛbɛ minisiriso min fana ɲɛsinnen don an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ kunkanko kibaruya ɲɛnabɔli ma olu fana tɔgɔla sariyakisɛ dɔ kun bɛ yen CNT tɔndenw ye fɛsɛfɛsɛliw kɛ nin ko bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka bɛn alamisadon ale ma a bɛ taa sariyakisɛ wɔɔrɔ bɔɲɔgɔnko la min ni i k'a dɔn k'a fɔ sɔn kɛra olu hakilinaw ma nin don in kama alamisadon an ka bi CNT kibaru maa welelen général Mɛnkɔrɔ Kanɛ jɛkulu min sigilen don CNT kɔnɔ ko min ma ko commission de la défense sécurité et de la protection civile n'olu ye maaw ye kulu faralen don ɲɔgɔn kan minnu ka baara bɛnnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya na min bɛ tali kɛ cnt i k'a dɔn min ni lakana ani malidenw u n'u u bolola hɛrɛ bɛ se ka lakana cogo min na o kulu maa ɲɛmaa ye an ka bi cnt maa wele ye Mɛnkɔrɔ Kanɛ i ye komisɔn min ni o ɲuman ɲɛmaa ye a ka di an ye an k'a dɔn komisɔn yɛrɛ i ka ɲɛfɔliw kɛ an ye ani komisɔn in maa joli de b'a kɔnɔ
komisɔn nin a tɔgɔ ye commission de la défense de la sécurité et de la protection civile o y'a tɔgɔ de a tubabu tɔgɔ ye Donc fɛn fɛn n'o ye défense kunkanko ye fɛn fɛn n'o ye sécurité kunkanko ye fɛn fɛn n'o ye protection civile kunkanko ye commission in ka baara ɲɛsinnen bɛ o kow de ma ani mali ko tɔw mais spécifiquement n ye minnu fɔ sisan a ɲɛsinnen b'o de ma mais o kɔrɔ tɛ k'an da tɛ tɔw la an da b'o la n'a ka d'an ye An da bɛ don o la basi tɛ Mɛnkɔrɔ Kanɛ yala nin commission ye mɔgɔ joli bɛ a kɔnɔna na cnt kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi anw ka commission na mɔgɔ min b'a la o ye mɔgɔ tan ni kelen commission caman bɛ se commission tan de don commission tan anw ka commission o ye commission défense ye anw ye mɔgɔ tan ni kelen commission caman ye mɔgɔ tan ni kelen ko dɔw ye o ye mɔgɔ tan duuru ye ça dépend de l'ampleur du travail au niveau de ces commissions là aw sugandira walasa ka kɛ jateminɛ kɛbagaw ye baaraw la minnu bɛ lakana ni kɛrɛnkɛrɛnnenya na basigi lasɔrɔli o kofɔ yala commission in a laɲini ye jumɛn ye ani nafa jumɛn b'a la cnt kɔnɔna na anw ka commission laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye mali bɛɛ bɛ lafiya de ɲini sisan paix an b'a fɔ fɛn min ma ko la paix an b'o bɛɛ b'o de ɲini na mais minnu bɛ baara kɛ minnu bɛ baara kɛ eh, paix ka hukumu kan minnu bɛ baara kɛ pour que paix ka kɛ n'o ye défense ye sɔrɔdasiw n'o ye polisiw ye n'o ye gendarmew ye n'o ye gardiw ye n'o ye hali population civile yɛrɛ N'u da donna sécurité ko kuma kɔnɔna na o ya sécurité ko kuma fan o fan anw ka baara de bɛ ɲɛsinnen b'o de ma donc anw ka baara ye ka bilasirali kɛ ka filɛliw kɛ ko minnu ni o jɛgɛnnen don k'o latilen ko minnu n'u bɛ ɲini ka bɔn k'o lasigi ka ɲɛ walasa laɲini ka se ka sabati laɲini n'o ye paix ye walasa o ka se ka sabati voilà paix kɛfɛnw olu ka to u minɛn kɔnɔ u ka t'u ka baara kɛcogo dɔn voilà alors jamana sariya dɔ fana ye o ye pouvoir exécutif pouvoir législatif n'o ye minnu bɛ baara yɛrɛ kɛ minisirisow i n'a fɔ n'an y'a faamu aw ka ɲɛfɔli la département min ɲɛsinlen don défense ani anciens combattants aw ni olu kan ka se ka kɛ ɲɔgɔn kalama kosɛbɛ minisiriso min fana ɲɛsinnen don sécurité intérieure o fana kunkanw kibaru kalama tubabuw k'a ma ko rapport an bɛ se k'a dɔn quel est aw rapport ye jumɛn ye aw ni olu cɛ bɛ cogo di aw sigilen CNT sigilen ni bi cɛ aw ka kulu aw ni o minisiriw ye ɲɔgɔn ye wa n'aw ye ɲɔgɔn ye ɲɔgɔnyew bolila mun de kan ɛɛ i ni ce i ka ɲininkali la comment il Idrissa Idrissa Sidibe oui sisan an bɛ ɲini ka se ɲininkali sɛbɛ sɛbɛw ma ɛɛ ka kuma an ni an ka minisiriw ni ɲɔgɔn an ni departemanw ka ɲɔgɔn cɛ la département de la défense et département de la sécurité olu ka baara n'anw mago bɛ ko min na olu ka baara kɔnɔ an b'u wele k'u ɲininka i y'a faamu n'olu yɛrɛ mago bɛ sariya minnu ka voter u ka fɛn na an b'u wele ka ɲininkali sɛmɛ u la non seulement o sariyaw kan ka ɲininkali an sariya fɛn bɛɛ an da bɛ don o sariya ko kuma la an b'olu wele k'olu ɲininka i y'a faamuya an n'olu cɛ c'est pas un rapport de subordination ou bien de supérieur non c'est un rapport de collaboration c'est un rapport pour que eh bien la chose de l'État puisse être bien sauvegardée o ye mun ye ɛɛ baara baaraw ka se ka fanga sɔrɔ baaraw ka se ka fanga sɔrɔ baaraw ka se ka taa u taabolo ɲuman kan i y'a faamu n'i y'a ye ɛɛ depuis an sigira i ko an ma sisan ko depuis an sigira yala an n'u delila ka ko dɔw kɛ wa, awɔ, bon an n'u delila ka ko dɔw kɛ an n'u delila ka baaraw kɛ an y'u wele ɛɛ a minisiri fila bɛɛ, a minisiri fila bɛɛ, unhun, premier minisiri ye a ka feuille de route voter a ka feuille de route nana la feuille de route du gouvernement de la transition an y'o fɔte o fɔtlen kɔ pzeliwa dɔw bɛ yen n'olu bɛ boli lakana ko kan lakana ko kan bɔn n'o ye o pzeliwa ninnu olu fana olu bɛ tali kɛ de porourmasiyw kan e y'a faamu o pzeliwa ninnu an fɛnɛ pour que ka a ɲɛdɔn pour que k'a dɔn fɛn min kɛra sɔrɔdasiw ye fɛn min kɛra sɔrɔdasiya hukumu kɔnɔ fɛn min kɛra sécurité hukumu kɔnɔ k'a ɲini k'olu dɔn ni o loi de programmation ko ye donc o tɛ se ka kɛ n'i m'u wele k'u ɲininka n'e nana ten e tɛ fɛn kalama fosi la n'i m'u wele fɔlɔ k'u ɲininka

Les problèmes du chef d'état major général a ka problème ye jumɛn ye? inspection générale des armées ɛɛ le commissaire de ɛɛ l'inspection générale des armées ɛɛ de la police et autres u ka problème ye mun ye? Hein? le DFM de la police u ka problème ye mun ye? Fo an k'o de sidɔn, n'i y'o sidɔn tuma min maintenant i bɛ se ka a a i bɛ se ka wuli ɛɛ ɛɛ wuli sisan k'i bɛ baara kɛ k'u dɛmɛ, unhun, ani k'u jateminɛ, i b'u jateminɛ
A kun tɛ anw ta tɛ u kɔntlen ten dɔrɔnto bɛman ta a siri pala sa na anw de bɔ a siri mɛ n'o tora asiyɛn bɔkosiurutigi siradi kɛ an kan ka fɛn kɛ min b'a to u bɛ se k'u ka baara kɛ a ɲɛ ma u bɛ se k' ka baara kɛ an tu tɛ tɛ profit au bénéfice de toute la population Général walasa ka kɔrɔfɔ wɛrɛ fara o kan waati koron kama n'i y'a jateminɛ an ka brigade territoriale la ani an ka commissariatw la u sigi kun ye jamanadenw ko ye bɛɛ lajɛlen y'o seere ye wa bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ u nana jamanadenw de kama nka n'i ye kunko sɔrɔ walima n'i ye kibaruyaw lasɔrɔli n'o kɛra siranyafɛn ye ka bɔ e yɔrɔ yala e fana bɛ mun lasɔrɔ k'a fɔ peut-être o baarakɛlaw ye n'o ye sécurité baarakɛlaw fana ye
I ka kuma nin a tubabukan ka gɛlɛn dɔɔnin parce que n'i ye ne yɛrɛ moi j'ai demandé à ce que gendarmerie ka taa sigi an ka dugu la i y'a faamu parce que mɔgɔ si t'anw kɛrɛfɛ yen il y a pas de il y a pas de force de l'ordre il y a rien donc n'i ye ne ka mɔgɔw sirantɔ o force de l'ordre ɲɛ ko dɔ tɛ yen o kɔrɔ ko ko wɛrɛ de bɛ yen ayiwa i y'a faamu o fɛn in a bɛ fan bɛɛ fan bɛɛ c'est-à-dire diɲɛ fan bɛɛ yan c'est l'injustice c'est ce que j'ai dit l'injustice ye mun ye mɔgɔw bɛ kɛ l'injustice fɔ ko e tɛ ka cɛn fɔ mɔgɔw yɛrɛ minɛcogo fɔlɔ ka mɔgɔw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ aw ka rapport aw ni ɲɔgɔn cɛ il faut pas que o ka injustice ka y'o la quoi e bɛ taa gendarmerie la k'i ka ci fɔ n'a ma fɔ i ye ko essence tɛ yen a n'a fɔ i ka wari dɔ di walasa u ka déplacer ci ɲɛnamaw walima ka taa kunnafoniya dɔw di olu fana tiɲɛ min ye bi est ce que olu tɛ yen wa. voilà o bɛɛ de bɛ refondation in kɔnɔ k'olu bɛɛ ɲɛnamaya u ka baara kɛ sariya kan u ka baara kɛ k'a sɔrɔ n'a ma kɛ ni nidungɔlako ye k'a kɛ fasodenw ka hɛrɛ ɲinini kama an b'a fɛ k'o de kɛ an b'a fɛ k'o de wajibiya Général Mɛnkɔrɔ Kane ka ɲɛfɔliw la hakili la an ye faamu caman sɔrɔ a la nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ i k'a dɔn lakana kɔrɔfɔw Minnu ka kan ka se ka langale olu bɛ yen minnu fana bɛ yen n'olu kan ka se ka mara gindo la jamanaden ka kan k'a dɔn k'a fɔ i k'a dɔn maa t'i ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen da bɛɛ da la o kama a y'a kanu i k'a dɔn ka wele kɔni kɛ o ye malidenw an ka kɛ kelen ye que les maliens soient un et indivisible o y'a ka kɔrɔfɔ kuncɛ kɔrɔfɔ ye k'a fɔ ye ala ka waati wɛrɛ yira an na commission de la défense sécurité ani k'a dɔn protection civile maa ɲɛmaa dankan fana fuseni watara ale y'a yira k'a fɔ a ka kan a ka ɲɛfɔ malidenw ye k'a fɔ kulu minnu n'olu bɛ sigi walima minnu sigilen filɛ CNT kɔnɔ olu sigikun ye mun ye o ye jamanadenw bɛ se ka taa u ka hakilina n'u ka hamina ni k'a dɔn bilasiraliw ka o di olu ma bawo u bɛ jamanadenw ka baara de kɔnɔna na o kɛra vice président fuseni watara ale ka ɲɛfɔ ye an ka fuseni watara lamɛn

an jigi b'a la k'a fɔ aw ye faamu caman sɔrɔ kunnafoniyaw ni kibaruyaw sariyakisɛ talenw ani CNT yɛrɛ i k'a dɔn commission min ɲɛsinnen don lakana ani min bɛ tali kɛ jamana kɔnɔ kɔnɔna na hakililajiginna min ni o ye basigi ye o bɛ lanati cogo min na commission de la défense la sécurité protection civile u bɛ baara kɛ kɛcogo minnu na aw ye faamu caman sɔrɔ o la o kuma na an b'a fɔ a ye ni ala ma baasi kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ CNT kibaru a tako wɛrɛ kɛnɛ kan jakun wɛrɛ ala ka basigi la nati faso maliba kɔnɔna na